alamisa juin kalo kile mugan ni duuru san ba fila mugan ani wɔɔrɔ malidenw k'aw fo dantɛ foli min na aw ka sigiyɔrɔ ni kɛyɔrɔ ni wulikajɔ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ an b'a ladɔnniya min bɛ tali kɛ segu mopti kulukɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ senna bi kɛrɛnkɛrɛn ma mali finitigilakaw ye wulikajɔ min sabati ka ɲɛsin jugu tigilamɔgɔ ma n'o bɛ tali kɛ jatigɛwale tigilamɔgɔ minnu bɛ wulikajɔ la jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔ arme kɔni ye fan bɛɛ lajɛlen k'i sen nɔ i ka dɔn k'a fɔ kunun ka taa kunasinin na i ka dɔn nin wulikajɔ in nana ka na sabati kɛrɛnkɛrɛn ma i ka dɔn k'a fɔ mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ segu mara kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ka taa se mopti mara fo ka taa se kulukɔrɔ mara kɔnɔna na o hukumu kelen kɔnɔ n'an taara i ka dɔn k'a fɔ segu mara kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na konkanbugu eh, sunja maraka i ka dɔn k'a fɔ n'o bɛ segu marabolo kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ u taara ka taa bɔ jugu dɔ kɔni kɛ yen nɔ minnu kun labɛnnen don ka se k'a fɔ k'u bɛ cɛnni wale kɔni kɛ nka i ka dɔn k'a fɔ mali arme kɔni ye bunteni da u kan i ka dɔn k'a fɔ i b'a fɔ ko ɲintin o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ye wulikajɔ sabati o wulikajɔ kɔnɔna na u nana ka n'u yɛrɛ sɔrɔ mopti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma min bɛ tali kɛ sofara sofara dugu kɔnɔna na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ ka se ka gosili kɔni kɛ ka ɲɛsin nin jatigɛwale tigilamɔgɔ ma min kɛra sababu kɔni i ka dɔn k'a fɔ u y'u nɔ minɛ u ka logiciel de base minnu tun bɛ yen nɔ ani fana fɛɛrɛ minnu tun b'u bolo ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ cogo min na o kɛra sababu i ka dɔn k'a fɔ hali i ka dɔn k'a fɔ mugu pɛrɛnta dɔw kun labɛnnen n'u bolo mugu pɛrɛntaw kɔni an ka finitigilakaw kɛra sababu ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ka o minɛ o la an bɛ waati min na fɔ bi n'an nana o kunnafoni kɔnɔ hali sisan an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali i ka dɔn k'a fɔ forêt de wagadu eh, n'o o bɛ gire marabolo kɔnɔ ani gire ma jan ten kosɛbɛ gire fana ale bɛ nara marabolo kɔnɔ o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw kɔni wulikajɔ sabati kɛrɛnkɛrɛn ma tuguni i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni u y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka logiciel kura fana sigi yen nɔ fɛn b'a to ka se ka tiɲɛni walew kɔni ta ka ɲɛsin fama ma nka i ka dɔn armée kɔni wulila k'u ka plan bɛɛ lajɛlen kɔni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ u bolo o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ u ye fɛɛrɛ dabali tigɛ maa minnu kɔni k'a fɔ k'u sen yera nin ko la i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛra ka ɲɛsin u kelenkelen bɛɛ lajɛlen fɛn b'a to ka se ka eh, balawu jigin u kan min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka ɲinɛ jamana in kɔ cogo min an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ hali sisan kunnafoni kun filanan kɔnɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ kiriso min sigilen don finitigilakaw ka kiriso kama i ka dɔn k'a fɔ an ka finitigilaka dɔ bɛ n'o ye soldat première classe ye ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn modi zumana pliya ale kɔni kɔndanena san saba kaso a b'o kɛ ka da kan ko a ye abandon de poste kɛ kiriw bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra bi sɔgɔma in na darisalamukaw fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ka kiriso min bɛ yen nɔ o nana ka na nin kiri kɔni tigɛ fɛn b'a to ka se ka nin maa kofɔlen k'a ɲangi an bɛ don min na fɔ bi san saba kaso la an ye kunnafoni min sɔrɔ o kaw fɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ banbaanci jɛkulu maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni minɛna bi u ɲɛnama mugu ma ci u la k'u minɛ i ka dɔn k'a fɔ muru ma ta u kama k'u minɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u dɛsɛra de armée ka wulikajɔ kɔnɔ tɛgɛ nana ka na k'u bɛɛ lajɛlen na ka se k'u minɛ k'u bila finitigilakaw ka bolo kan an bɛ don min na fɔ bi kidali marabolo in kɔnɔ min bɛ tali kɛ pikabu kelen o nana ka na ye i ka dɔn k'a fɔ banbaanci jɛkulu tigilamɔgɔw ka wulikajɔ minɛn caman kan o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ye fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka ni bɛn ni bi alamisa ye ka se ka gosili kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnma pikapu kelen o nana ka na identifier eh, o contrôle nana ka na kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ni kidali ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ t'i jɔ kilomɛtiri bi naani ani wolonwula bɔɲɔgɔn ani kidali ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔ u nana ka na ni maa kofɔlen kɔni ka na tɛgɛ kɛ u la ka se ka u bɛɛ lajɛlen kɔni ka u cɛ k'u fara ɲɔgɔn kan ka se ka u bila mali finitigilakaw ka bolo ka cogo min an bɛ don min na fɔ bi nin waati laban in na an b'a fɔ aw ye k'a fɔ ko maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɛnama minɛ de mugu tɛ ka ci u la k'u minɛ bilen bawo ka d'a kan a sera ten u ka n'u yɛrɛ di ten tɔ o hukumu kelen kɔnɔ i ka dɔn n'an tora kunnafoniw kɔnɔ an bɛ a ladɔnniya k'a fɔ nin waati in na i ka dɔn k'a fɔ ka bɛn ni kunun ye araba juin kalo tile mugan naani san ba fila mugan ani wɔɔrɔ mali finitigilakaw ye wulikajɔ sabati u y'u sennɔ kɛ jamana in fan caman na min bɛ tali kɛ segu marabolo in kɔnɔ ka se ka yɔrɔ caman mɔmɔ ka na se mopti maraw sikaso maraw i ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni bɛ wulikajɔ la fan fɛ u y'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛɲini ka se ka ɲinini kɛ ka wulikajɔ kɛ a la o hukumu kelen kɔni i ka dɔn k'a fɔ dɔrɔni kɔni labɛnnen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka se ka kɔlɔsili kɔni kɛ jamana sanfɛla fan bɛɛ lajɛlen na fɛn ma to lakanako olu bɛ se ka sabati cogo min na i n'a fɔ a laɲinina cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'an tora kunnafoni kɔnɔ hali sisan an b'a lɔdɔnniya k'a fɔ mali gouvernement ale ye fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnma i ka dɔn k'a fɔ an ka haute autorité de la communication n'o ye HAC ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na fɔ bi min bɛ tali kɛ global africa et télévision sud i ka dɔn k'a fɔ u y'o kɔni suspend ka d'a kan ko u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka jatigɛwale tigilamaaw ka olu ka publicité de kɛ mali jamana kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ ka kunnafoniw kuncɛ sa an b'a ladɔnniya k'a fɔ segu marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnma n'an taara segu an b'a ladɔnniya sinsannikaw fɛ yen nɔ fana bi sɔgɔmada na eh, an wulila ni mugucikanw ye o yɔrɔ kɔni na i ka dɔn k'a fɔ u ye yɔrɔ saba ɲini k'a gosi i ka dɔn k'a fɔ masina marabolo ka na se segu marabolo kɔnɔna na nka kunnafoni laban minnu n'an bɔra k'o sɔrɔ ka bɛn ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ tan naani waatiw ye a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɔni contrôle seginla armée ma an bɛ waati min na fɔ bi bawo ka d'a kan kabini sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn ka na nɛgɛ kaɲɛ seegin kɔnɔnaw la weleliw y'an sɔrɔ k'a yira k'a fɔ nin wulikajɔ sabatilen don nin marabolo kɔnɔna na n'o o bɛ tali kɛ segu sinsanni na ka taa se ka dɔn k'a fɔ min bɛ masina marabolo kɔnɔ n'o o ye nayo marabolo fanfɛlaw ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ta sɔrɔ bi sɔgɔmada na o hukumu kɔni kɔnɔna na an bɛ waati min na fɔ bi an b'a fɔ ko alhamdulilayi bawo ka d'a kan ala ye seba nɔgɔya armée armée sera ka contrôle ta nin maa kofɔlen kɔni kan an bɛ waati min na fɔ bi nka sisan an bɛ wele da jamanadenw ma hali sisan n'an kɛra maa minnu kɛra nin jugu ninnu yebaa ye a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ani dabaliw la min bɛ kɛ sababu ye finitigilakaw bɛ se ka bɔ ni kunnafoni kalama joona joona cogo min na bawo ka d'a kan ni kunnafoni wulila a sera finitigilakaw ma o nɔgɔnin bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw jɔ u jɔyɔrɔ la ka se ka taa mɔgɔw kɔni bɔ bolo la an b'a fɔ ko bravo à l'armée malien bravo à tous les militaires et les FAMa du Mali vive l'armée malien vive les Malikura malidenw an b'a fɔ dan tɛ foli min na nin bɛ dan sigi ka bi kunnafoni na an bɛ sɔrɔ ka di aw ma aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn